ama na m e, e, ịpị ọkụ na-agụakwanụ obere nwatakịrị a ụmụazị ụmụazị kịta a, eh, ụmụazị kịta a dị egwu lekwa taa wụ ụka ụka ka ọ gwa ndị be ha ka o jee ụka 8 ngwada ya agadi nwoke bi ebe a dụ ama nọ 40 45 ka 50 something years ka ọ dụ na obere nwere bụ 12 13 14 years ọ mana ife wụ ịpị ọkụ heo o jikwa ya na njọ hee ekete ekwupukwana ike na ụdị ụmụazị a na-amụ kịta ee ee gụnụ ka ọ na-enyo ọ na-achọ agadi nwoke ka o were ya egwu na bluetooth m ma na-eso n'elu ka m na-eso ya mara ebe ọ na-eje taa m ma-afụ isi ya fụ taa wụ ụka m ma-afụ isi ya na-enekwa anya na-enekwa anya na-enekwa anya nekwa ka o si ehe o bụko chapụrụ ya uhie uhie uhie uhie uhie lekwa ịchafụ ya ka o kere n'onu ya ee nwa ya emenikwo fim ndị a na-akpọ snake in the monkey shadow nekwa ka o si amị ka nwa agụ awọrọ o jie na njọ obere nwa ahụ otu a ebonge gụwana ya agụwa nke ịda adọ ya ije bụ nwoke doo nwoke kpụrụ ya mụ na ha na na na na age ife ọ na ife ahụ ọma nwa a needere ịtarị ịtarị o deliverance kara aka na-enekwa anya ọ kụtara aka na windo nwa onye kwuru okwu ngwa ka ọ bazie ebe a hei ajọ ife na ọnụ ụtọ ife ọ na-amị ọ dị ka ma na-eso ya ọ mịa ọ mịa ọ mịa ọ mịa o nee anya n'azụ ị ma na foonu m a na-adị emebe ya nakọta omepie m ọ mịa kere ụzọ o si kere ụzọ o si ọ mịkpuo na o je n'iri ọrụ ị ya-erikwa ọrụ taa anyị kawa ụmụazị ha nwoke ife ya-eme ebe a taa eso m gị o eso m gị o taa m ma-afụ isi ya m ma-afụ isi kwa taa wụ ụka taa m jere ụka si bata n'oge narakwa oriri eri m oriri eriweta eri eri m arụ arụ kristi ee ọ dị n'ime m mfu eziokwu m ekwu arụ kristi dị n'ime m mfu eziokwu m ekwu ebe ka o si ngwa nee anya baka efia ne ngwa ne ne ne ne ọ na-akụ aka ọ na-akụ aka hei ọ dọwuo gị o. Hey, biko ndị nne na nna kpachapụkwaranụ ụmụ unu anya o ekete ekwupukwana ike o Hey. gwara m ife nyere nwa a akọ na uche nekwa ka o si aga o si aga anya kwọkọ nekwa chaplet o kpo n'aka ekwe ka o si ehe ekwe ka o si ehe ego ọmarịcha nwa ka gịnị Eh? ọ bụ iwe akụwa ifu nke eruo m afọ iri na ise Eh, ị ma na m ịka bụrụzie mbize ọ mịa ọ ka na-achọkwa ya ọ ka na-achọkwa ya ife ọ bụna mere mkpọtụ o nee anya n'azụ hei nne na nna biko na ayọ ka m na-ayọ ayọ ka m na-ayọ parents please oh, look after your children teach them kọwara ha maka maka mmekọrịta gwa ha ọghọm dị na ya gwa ha uru dị na ya onye chelu mgbe o ruo n'oge nke e wee mee ya ezozinara ihe kwesịrị ka ha mara ụfọdụ ụmụaka ị na-ezoro ife amara na aka gị wee gwa ha ya ma ọkụ ọrụ ike gwụrụ ọ ka na-amịgharị n'azụ ụlọ ka ọ na-ejekwu ọ chọrọ nwoke agadi nwoke ahụ eje ọ chọrọ agadi nwoke eje n'azụ ụlọ Ah, ebe ọ bụna ị na-eje taa eso m gị eje taa wụ taa biko nne na nna mụrụ anya